ọkpa utu akpashishi ọkpa utu akpashishi labata jizọs elee ego nta ịkpata ha mala afụta piom piom piom ka lile a la-epiogharị ilelecha anya lee anya asị m ka m bịa kọọrọ ulu stori m kọrọ m ulu akụkọ ikenga la nwunye ndị ihe m ji akọrọ ulu l'obodo ha ha ji nwunye ha ekere nwoke ọyị ha nwoke ọjị ịghọtago ka ọ ghara iwe ị ga hụtacha fim ha ị bịa ka ịlata krismas i je kpọta ụmụazị je wuru ha mmemme asụsụ anyị na ha awụghị ofu obodo anyị na ha awụghị ofu agwa anyị na ha dị ike ọ wụ ihe m ji shị ulu la anyị wụ ndụ igbo anyị shi eka chineke lọfụta o nwere agwa ọ ga-awụ la be anyị ọ wụ ihe arụ nwoke iji enwunye mmadụ ile eji enwunye mmadụ ji ọmbụ ụlọla nsogbu gụlọ onwe famili ụlọkwula nsogbu ime ihe iji lọrọ la nsogbu ụmụ nwaanyị ha obu ha lọkwa ha l'azụ ile eji ya enwunye mmadụ ha nwunye ọ bụ jehe o je were ọgwụ oke tarịtarị chiri ji ga ndị ji ya nwụọ ajụọ ọ shị la ji ile eji eru nwaanyị ihe anyị ma ahụta la tv ndị ọcha mmemme anyị egbughị mmadụ ọbara aka anyị anyị ekweghị ka ọbara baa anyị l'aka mana ha ọ ihe aka anyị mmemme ya ka m ji wee shị ka m bịa gwa ulu la ikenga vidiyo nwunye ikenga afụtakwa nwunye ikenga ee ihe ọ na-eme nke i kakwa ihe ji yi mmemme maka ji yi jikwa yi ekere ndụ mmadụ ọjị ya na ndụ ahụ na-eme ọ wụrụ la ajụ ihe eru ihe ndụ mma gbola nke ji ọkpụ a shị la ovurivuru ụmụ nwaanyị shị la ọ kacha mma ụfọdụ ejegbola ayọ nwata nwoke ejie na-eme ihe niile mana ndụ ahụ alụ akpọga ahụ ya la nwoke ọjọ o bido ahụ mebekwe ihe ka ekwensu ji arahụ anyị ajụ ihe wa ajụ ihe ihe ọ dụọrọ ụwụ ikwu okwu chukwu missionaries bi- lọrụla ọrụ anyị niile lọrụla ọrụ a shị gụ kwuwe okwu chukwu echela ele na ihe ekwu ihe okwu chukwu ee lee okwu chukwu udo njọ ee nkele mkpa a shịkwa la omenala chikwu no ihe esemokwu anyị na-enwere onwe anyị na onwe anyị na-eme ihe ụmụazị anyị ji emebi maka anyị adụghọla udo ụmụazị dụkwu confuse a shị la ọ dụghọ mkpa ka isoro ndị nke chineke la ihe ha mekwu enwekwu isi ee eruo ha na omenala a kọwarụ ha ọfụma ihe bụkwa omenala ihe bụ omenala wụkwa na lee ihe ndị nna nna anyị ha gbakọtara shi na ihe ndị ụlọ ala ọdụ mma ka ndị be anyị shi ile ala eme ihe ahụ ana anyị nwa chokwa echu anyị nwere ike ịgbakọta ahụkwa shi ka anyị mechie ihe a ndị papa ukwu anyị ha mchi lee ekele ka o si adụ lee ka o si adụ ọ dụrụkwala aga ọ ka wụnyawụ omenala so ọkwanye ka mma achị eji eyi eme nwunye mmadụ ọ la-egbu ji ọmbụ egbu nwaanyị maka onye ji nwụrụ nwaanyị ahụ anwụgo nwaanyị ọ ka dụ ndụ ọdụkwọ onye nwunye ọ la-egbu famili nke mma abịa ka mmadụ niile lọ na nsogbu ma ụmụazị abịa aghasa ha azụọ ha azụ kwusaala ozi ọma chineke ụmụ nwoke niile mma ga-eje ahụta kwusaala ozi ọma ụmụ nwaanyị niile mma eje ahụta kwusaala ozi ọma ajọ ihe abagwa ụba hmm? onye ka adanshi ka okwu ụta ị bịa across my video mana ị ka labataha jesus la onye nwe la onye nzọpụta ọ ka mma la i mere ihe a kama o ji adụ too late i love you a lot